onye ọbụla achọwa chi ya na chi dị mkpa chi dị mkpa karịa ịgwọ ọgwụ chi dị mkpa karịa ịkwado ịkwado arụsị chi dị mkpa karịa ije na mmiri chi dị mkpa karịa ime anything

nwa mmadụ nwa mmụọ udene gba ọna na nando olekirikpo na ndị nnukwu nwanne kwupụtara nwa odibo ọbụ nke ọba ndụ ọbụ nke chukwu igwe ihe oji mmụọ ọkpere m nna ijele na nke ikpeazụ omekiche na ojekiche nke nando abụ m onye okpobili amajana nando n'ime anambra east local government area na Anambra state nke dị na Nigeria igwe echekwa nke gwa anyị ihe lecture tata bụ eke ịkọwa ndị ụwa hmm. ibe m sị ka m kọwa ndị ụwa taanị bụ eke bụ gbasara ibe a na-eku chi chi anwa bụ nya ka a na-akpọ chukwu okike nọrọ mmadụ nya chi ji mmadụ wee bịa ụwa chi anwa ji mmadụ wee bịa ụwa imirikiti na-asị na o nwerọ ibe bụ chi mana o nwere ibe bụ chi imirikiti sị na mmadụ a na-abịarọ ụwa ugboro naabọ mana mmadụ na-abịa ụwa ugboro naabọ o nwere onye bịagoro ụwa rinne nwụọ ọ bịa ọ nwụọ ọ bịa ọ nwụọ ndị be ewere maka ya kpọọ onye ọkụ ọ pụta ụwa ọzọ o buru ọkụ awa na arụ wee pụta ọkụ awa a kpọrọ ya ebe ọ gbasara ọkụ arụ ya niile ma ọ bụ na azụ ya ma ọ bụ n'afọ ma ọ bụ n'ibe na ọ nwere onye a na-egbubi aka ọ nwụọ maka na ọ gbara nje na ọ bịago ụwa rinne ọ pụta ụwa ọzọ nwee mkpirikpi aka gosiri na nya anachiela azụ na onye na-asị na o nwerọ ibe dị ka chi amarọ iwe ọ na-eme onye ga-aga n'ụwa wee mesị iwe niile otu ya na chi ya si wee kwu ga-ama chi ya mara iwe chi ya na-asọ onye na-amarọ chi ya onyinye amara chukwu nyere ya a na-ezurọ oke imirikiti nwere ego ma ba amụtarọ nwa maka na ba amarọ chi ba e na-ebo ya ọgwụ ego na-ebo na nwaanyị nwunye ya na-atụrụ ime maọbụ na nwoke ya na-atụrụ ime na-eje ụlọ ọgwụ na-akpasa ego n'ụdị dị iche iche mana nsogbu o nwere bụ na ọ marọ chi ya imirikiti enwerọ ego n'ụwa maka na ọ marọ chi ya imirikiti amụtarọ nwa maka na ọ marọ chi ya imirikiti nwere obere mkpirikpi ndụ nke a na-akpọ mmadụ ịnwụchu anwụchu maka na ọ marọ chi ya chi na-eme ive dị iche iche imirikiti na imirikiti isi yoro ụzọ va na chi ya ekwuterọ uwe ya na-adị ya aghara aghara na arụ otu isi n'ibe ezi adịrị ya otu isi n'ibe ezi adịrị ya i were 100 bilion bidolu ya avịa okwu ọ daa mmiri ego anwa agwụ maka na ọ marọ chi ya chi anwa dị mkpa onye ọbụla bụ mmadụ chukwu kere eke ịmanụ akwụkwọ nsọ mere ka anyị malụ na e nwere ịtọ n'ime otu dị ngọzi ịtọ n'ime otu dị ngọzi a va na-ekwu akọwala anyị na chukwu nna chukwu nwa na chukwu mmụọ nsọ va n'atọ bụ isi chi ọ va n'atọ bụ ndị anwa chukwu sị bịanụ ka anyị kee mmadụ na ụdị oyiyi anyị chukwu nna chukwu nwa na chukwu mmụọ nsọ bụ chukwu nke kere ụwa bụ God Almighty chukwu nwa bụ Jizọs Kraịst Mohammed and others chukwu mmụọ nsọ bụ chi nke nọrọ mmadụ ya bụ chukwu mmụọ nsọ ma alụsị ma chi mmadụ ma ive dị iche iche ọ va bụ chukwu mmụọ nsọ va ncha so wee eke ụwa ana onye ọbụla pụtara ụwa kwesịrị ịma chi na-ata ọ bụ na ị mazi chi na-ata o nwerọ ebe i jekọ o nwerọ ive ị na-eme n'ụwa ga-adị komplit chukwu ewere ji nke a na-akpọ yam wee kọọ na mmadụ na-anọ ụwa na i tinye ji n'ana o lee ule o lesie ule mesie ọ pụta ji ọhụrụ otu a ka anyị ga-eni mmadụ n'ana o lee ule o lesie ule sikwa n'avọ onye ọzọ pụta ya bụ na chi anwa dị mkpa ka onye ọbụla mara ya ava niile ndị gboo gụrụ bụ ndị va na chukwu nọ nso nọ ndị gboo na chukwu nọ nso nke ndị mmadụ taa bụ onye nọdụzịa ọ na-asị na ndị gboo amarọ chukwu a na-asị na ndị gboo amarọ ive mana m na-eme ka ụwa niile malụ na anyị nwa bụ ụmụaka taa azị taa anyị amarọ anything na ndị gboo bụ ndị mara ive ndị gboo anwa ka va na Chukwu nọ nso na ndị gboo gụrụ ive niile Chukwu kere aha va nwa ka anyị sara m amara ive maka na ive na anyị lụrụ plane rụọ redio rụọ mma ive dị iche iche na-egbu mmadụ ndị gboo gụrụ osisi na chukwu kere aha va gụrụ mmiri niile chukwu kere aha va gụrụ avịa niile ma arụrụ anụ dị na mmiri azụ dị na mmiri agwọ dị na mmiri ndị gboo gụsịrị aha va kpọrọ elu elu kpọọ anị anị kpọọ mmiri na mmiri kpọọ ọkọchị kpọọ udu mmiri bịa na mmadụ gụọ na onye bụ aka nri onye bụ ogologo mmadụ onye bụ mkpirikpi mmadụ onye bụ edi ọcha egwu edi oji onye mara mma onye jọrọ njọ bịa na mmadụ nwee ogbi nwee ngwụlọ nwee isi nwee onye ala ava niile ndị gboo gụrụ bụ nke a kpọrọ ava ọ bụrụ ava ya ndị gboo kpọ agbịsị agbịsị i nee anya ọ bụrụ agbịsị a kpọ akpị akpị i nee anya ọ bụrụ akpị a kpọ agwọ agwọ i nee anya ọ bụrụ agwọ ndị anwa gụrụ ive niine dị n'ụwa ava gụọ mmadụ ava ka ndị ikpeazụ taa sịra va mara ive ọ na ndị gboo ka ma ive ebe maka na va na chukwu nọ nso va na chukwu nọ nso ndị ndị gboo mere ka anyị mara na mmadụ naanọ mmadụ na mmadụ ji mmadụ abịa ụwa alụsị jikwu mmadụ abịa ụwa ndị mmiri ji mmadụ abịa ụwa ajanị ji mmadụ abịa iwe ji mmadụ abịa i nwere ike sị na chi anwa dị mkpa onye ọbụla ịma ya chi anwa na-atakwa na abụ na-egbu oge na-eme mmadụ na ọ bụrụ na ị chọpụtara chi gị n'oge ọ ga-amụrụ gị e nwere ike ịma amazi chi gị mgbe anwa ndị gboo ndị amosu etinye gị aka because ihe ndị amosu chọrọ ka esi izi ya ụwa ya ka e mee onye ka ọ ghara ịma ebe onye na chi ekwu bụ chi gị ka va ya-eje jide va emekwe ka ị mara chi gị ahụ idokwe kete mgbe eke idokwe mgbe oye idokwute mgbe oye idokwe mgbe avọ idokwe mgbe avọ idokwe mgbe nkwọ na ọ bụ na chi anwa dị mkpa ka onye ọbụla amalị ya a na m akọ ihe gbasara chi gị o onye ọbụla mmadụ tinyere spendịrị ka ọ wee amalị chi ya enwere ebe ọ bụ na mmadụ ịma chi ya adịghị easy mmadụ ịma chi ya adịrọ easy so na nkụzi m na-akụzi taa bụ ka onye ọbụla kwuo okwu gbasara chi chọwa chi na ọ dị mkpa chi dị mkpa ndị igbo aba niile ndị igbo gụrụ bụ chi ka ọ bụ chi ji oke chi bụ ọgwụ chi ji ekwu chi bụ ụzọ chi ji ndụ chi ji okwu chi ki- aba niile bụ chi chi dozie so na that aba ahụ ibe a na-akpọ chi chi chi chi chi nwere ibe ọ bụ onye na-ekwu nwere ibe ọ na-eme nna m gwara m sị mma batara obodo na-ekwu maka mmadụ sị na o nwere ibe ọ na-eme na onye ọbụla na-ekwu nwere ibe ọ na-eme so nkụzi m na-akụzi taa bụ ka ihe onye ọbụla nọ n'okpuru anyanwụ a ma ị bụ onye ojii ma ị bụ onye ọcha na ndị ọbụla nwere ebe ba si abịa ndị ebe ndị si abịa ka ba si ana onye ma ụwa amara ya na-ezuru oke bụ ya na chi ya adịrọ mma i nwere ego bụrụ nwee plane 150 na-agbara ọsọ gị ma nke amụtara nwa ụwa amara gị ezuru na i nwere ego mụta nwaanyị maọbụ na ị gụrụ akwụkwọ mụta sọsọ nwa nwaanyị ụwa amara gị ezuru oke na ị bụ nwaanyị enwe ego ri nne bụrụ ibe niile ya ma nke nwere di ụwa amara gị ezuru oke na ị bụ nwoke ma nke nwere nwaanyị ụwa amara gị ezuru oke onye ọbụla kwesịrị ịma chi ya ịmara chi gị ụwa amara gị ezuru oke ịmara chi gị ma ibe chi gị na-asọ ụwa amara gị ezu oke ịmara chi gị ọ bụrụ na chi ekwute na ọsọ nọ 20 years ka ị ga-anọ na wee gaa na ya ịmara chi gị ọ bụrụ na mgbede ka chukwu chi gị debere gị n'ọrịa na mgbede ka ị ga-eji nwee ego ma ọ bụrụ i kwutere ego na na-ekwute ego ekwuta ị ga-enwe ego a na mgbede ọ bụrụ na nwa gị ka ekwute n'oge enwe ego na mgbede n'oge ekwuda gị ị ga-anọ n'ịbụ ogbenye nwa gị enwe ego na mgbede ka onye ka gị nwa so na onye ọbụla amara chi ya bụ otu chi esi wee kata kwuta na oge ji na ka eji na ibe gbasara chi bụ ibe o ji egosi mmadụ na ibe bụ chi bụ na ọ nwere onye na-enwerọ ọgwụ egbe a gbagoro egbe ri nne egbe egburo ya o nwere onye na-agwọrọ disappear nwegoro accident ri nne ma moto egburo ya o nwere ndị mmiri riri mesịa ebute ba o nwere ndị a kụrụ nsị pụ na awọrọ tie na mmịa tie na nri kụọ akụọ taa atọ ọwọrọ onye anwa o nwere ndị a na-agwọrọ ọgwụ everyday n'ụlọ ọgwụ maka onye anwa egburu onye anwa tupu ụmụnna m obodo ka e gbuo egburu onye anwa ọ ife chi na-alụrụ mmadụ onye mara chi ya bụ otu chi echiwa achọ ka onye esi nwụ ife ọbụla emeri gị ma gị mara chi gị ịma na ịba ka chi gị ọnwụ gburu onye pịa nnukwu osisi tigburu onye pịa nnekwu mmiri lili onye pịa ogbu ife kalịlị onye kalị chi ya ife na-akalịrọ chi mmadụ ama eme ya ya bụ na m na-ekwu onye ọbụla achọwa chi ya ka onye ọbụla achọwa chi ya ọ bụ na onye ọb- ndị onye ọbụla nọ n'okpuru anyanwụ achọta chi ya ọ ga-akwụsịwa oke mmehie ọ ga-akwụsị oke mmehie ọ ga-akwụsị alụ ọ ga-akwụsị mmegide dị iche iche maka na o nwere chi ya na-achọ mmegide mmadụ o nwere chi ya na-abọ na ji aka ya abọ ọbọ mmadụ kụọ gị nsị ma o gbuo nwa gị ma o mee nke ije n'ala jụ ese ma ọ bụ agwa gị nje aja nga abọ na ka chi gị bọọrọ gị dị ọbọ andị rapụ ya chi gị abọọ dị ọbọ na ije ji aka gị gbaa ọgwụ bụla ebe chọọ iji egbu mee nke kụwa nsị kụwa aja chi gị ga-abọrọ gị dị ọbọ ma ọ bụrụ na ị mara chi gị na chi gị kwetụkwado na mmadụ ama eme gị onye eme gị chi gị abọrọ ya so nkụzi m na-akụzi na evening a taa bụ eke bụ 23rd December 2025 Tuesday bụ ka onye ọbụla achọwa chi ya na chi dị mkpa chi dị mkpa karịa ịgba ọgwụ

Fada Eberechukwu abịa mme igwe ihe oji ụmụ ọkpere m nwa mmadụ nwa mmụọ na Nando nwa odibo ohu nke ọba ndụ ohu nke Chukwu udene gba ọna na Nando nna ijele na nke ikpeazụ a olekere ịkpụ Nando niile nke ụwa niile ekwekọrịtara ojekiche na omekiche na Nando afa m ri nne ri na abụ m onye Okpobili Ama Ajaana Nando n'ime Anambra East Local Government Area Anambra State nke dị na Nigeria nọmba m bụ 08035239867 onye chọrọ ịnweta m bụ otu esi nweta m bịa n'Okpobili n'Ama Ajaana Nando afa m bụ signboard onye ị jụrụ address Udene gba ọna na Nando ebe ọbụla ọ batara na na ị ga-ebute ya n'ama a na-akpọ Ama Ajaana Okpobili Nando Ama Ajaana ahụ exactly bụ mkpu mụ ka ọ bụ Thank you very much. sir. Mm.